january 1960 uk prime minister harold macmillan anabwera ku malawi mcp inapanga zionetsero kumukakamiza kuti avomereze independence 1964 atalowa mboma analetsa mademo tikukumbukira 2019 lazarus chakwera amachita mademo lero akuletsa
pakufufuzapo simunamveko zonena kuti ku kenya kampani imeneyi inadzetsa mpungwepungwe chifukwa anthu amanena zoti kampaniyi yapanga upo ndi chipani cholamula kuti abere zisankho ngakhalenso ku ugandanso kunavutanso kwambiri chifukwa cha kampani yomweyi simunazipeze zimenezi
Angola, Central Africa Republic, DRC. Leaders were challenging the will of people. akafunsa chilungamo ena amagwiritsa ntchito makhoti pofuna kupondereza mapeto ake anthu analowa ntchire ndi kuyambitsa nkhondo malawi electoral commission si bungwe la mcp
ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies ndiye tidadzachoka kanthawi mpingo uja wakhazikika chifukwa ife timathandiziranso ngakhale kumanga tchalitchilo umathamangitsa matope uh, ndi mahwilubala akuluakulu pena zimadabwitsa munthu wokonda kunyenga kukhalanso wankhanza kamajekete anakwatira akazi 7 zibwezi 42 koma ndi chimunthu choipa mtima
kundika makutu kundika makutu afisi pamwamba pa chipewa chake chimene ndinavala ine sinkhoza kulupirira koma kumaoneka bwino otonse ndimasewera ntapoda ntapoda ntapoda pozi ineyo kukhawa pozi ineyo kukhawa pozi anamanga anyamata awiri powaganizira kuti ndi bagimus tv anawazunza komanso kuwalanda katundu without evidence zinafika polanda mapanti amapita nawo kuti mapanti ovalavala munthu ameneyu anakwatira akazi 7 akulephera kuwagulira mapanti thereafter akutuma apolisi kumapita m'nyumba za anthu ndi kumaba
taitana anzathu amaiko ena kuti abwere adzatithandize mmene amagwirira anthu amenewa anamanga kamulepo kaluwa ndi kumusunga ku ndende one week patsogolo zinadziwika kuti amanga olakwika posachedwa amanga kaliyati pomuganizira kuti amafuna kupha president lero akusowa mboni tikayang'ana performance yake ngati minister iliwesi ku immigration system anabloka mapasipoti a feki polisi ya uchitsiru palibe chimene chikuyenda ku ministry of homeland security ndege itagwa anauza apolisi asapite ku chikangawa saulos chilima anagona ntchire 24 hours kusowa chithandizo akuluakulu lazarus chakwera akanakhala nzeru akanachotsa ntchito chitsiru chimenechi koma tikudziwa akumusunga mu kabineti pomuthokoza kuti anatenga gawo pa imfa ya chilima ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku lilongwe akuzuza anthu kungomgwira munthu lero ndikumusunga ku ndende 5 days kenaka akantulutsa mlandu watha mbusa wa ku zolozolo anamangidwa kamulepo kaluwa anyamata ambirimbiri kuonjeza pamenepo boni kalindo norman chisale onsewa kumangidwa without evidence akadzasuma kutsogoloku tidzagulisa nyumba za zikhale ng'oma ndi akis mwanga tidzagulisa malo ndikupereka compensation a john tembo amaponyera anthu ku ng'ona anapha nduna 4 1983 ku mwanza koma sanadziwe kuti azachoka mboma anachoka iwenso kamajekete ukamachita zoyipa uzidziwa kuti ukuchoka apolisi athu 95% ndi abwinobwino amene akusokoneza ndi anthu awiri komishona mwanga wochokera ku kasiya komanso kamajekete inuyo taonani opposition yakoza mademo iwo alamula polisi isapiteko 2019 chakwera mathamanga mu msewu mpaka ku state house kukapereka madandu anamulesa ndani that is why anabel john tembo akukaniza oditi chifukwa akudziwa za chinyengo anthu sakumfuna akukakamira chani eti kumauza anthu pawailesi akuti mukhale bata bata amako amalawi anaponyedwa ku ng'ona kulandidwa katundu chifukwa cha john tembo lero mwana wake akufuna kuononga democracy let us be clear on this one chakwera ngati afuna kuwina awine za chilungamo akagwiritsa ntchito smartmatic dziko lisokonekera anabadwira ku yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la katangale In addition, HRDC yatusakata akuletsa mademo ndikumanena kuti anthu akambirane tikukumbukira 2019 amaletsa zokambirana ndikumalimbikitsa mademo lero akuti chani and moreover gift trapence ndi chitsiru anapatsidwa contract ya 5 billion mboma achakwera sangatiuze chochita anthu amenewa anagwirizana ndi makhoti ndikugwetsa dpp lero agwirizana ndi smartmatic komanso meki kuti abere amalawi sitilola